Goodbye. Magana. Ọ mụ a. Afa m bụ Dama before now.

esi m ike very well Isikwe Achi anwa dị n'Oji River local gọọmenti n'ime Enugu steeti ka ọ dị. ị sị na asị ị sị na ọ bụrụ mụ ahụ ihe a mgbe ị sị na ọ bụrụ mụ ahụ ihe a mgbe gịnị bụ nke a lee m ka um, OPP the magic man OPP the magic man the man they couldn't arrest Ọbasị m ezigbote ike m na-emezi mkpa ihe David mere Goliat na Bible chọọchị agbasaa o nwere david mere goliat na baịbụl chọọchị agbasaa dị em ọ mụ a ụda aga si na enugu steeti wee bịa n'obodo a otego m si achọ somebody a na-akpọ dabels ka o nyere m aka ka m nwee ike kwuoru ndị ọra ife m chọrọ ikwu chineke wee mee ebere dabels wee bịa na my na my house today Continue. wee bịa na my house today wee sị ka mụ na ya nọkọta na otego m ji achọ ese everybody na-achị ya

ọkụ arịrị ọfa na ya dị eku mana hit anara eme m Jesus is Lord. em
ị na-achọ ịkọrọ ụmụ enu ụwa tata bụ na dabels m na-achọ since ka m nweta ka m wee nwee ike si n'aka ya wee gwa ụmụ ụwa okwu na chineke mere ebere wee wụ na m fụrụ ya tata na ndị be anyị dabels ka m chọọ ka ọ na-enyere m aka na-agwa ndị obodo okwu maka ezigbo mmadụ ka ọ bụ dabels lee ụlọ eluigwe Apostle, we hear of this.
lee ụlọ eluigwe ngwana

ofu ezigbo mmadụ nwere ego so much achọ m ka ọ bụrụ nwanne m nwoke bụrụ na ọ bụrụ nwanne m nwoke n'ụwa ọ bụrụ nwanne m nwoke n'ụwa ọzọ ihe m na-ekwu bụ eh, achọrọkwa m kọntinu
hmm.

Chimaroke Nnamani sara ọma na-ekwu Chimaroke Nnamani former gọvanọ of Enugu steeti mụ na ya gara skuul na same skuul plus ndị na-enyote ma enyote ma na-ede ife then now cousin Nnamdi Kanu ga ma si n'oge m na-ede ihe nwa ebe nwa you understand so were my picture gosi ya jụọ ịnidiri ikwu okwu jụọ ya ma onye bụ onye Chimaroke bụ ezigbo nwoke Nnamdi Kanu ezigbo nwoke ndị onye m ezigbo nwoke mụnwa na onwe m ezigbo nwoke achọrọ m ka m gwa unu dat na abụ m ezigbo nwoke ebe esi mee ka m gwa unu ya bụkwa ezigbo nwoke ihe m na-achọ ka m gwa unu today bụ ihe a na-awagharị ihe a na-awagharị nke kịta adịrọ mma ụmụazị ụmụ nwoke niile a na-awagharị na-awagharị na-awagharị na-awagharị ebee ka agba aga kedu ihe ewie nke ọ ịchụ nwaanyị ka ịchụ nwaanyị ka o rie ego nya anya mmadụ ka o rie ego nya anya mmadụ
ka o rie ego gotachi ihe niile nsọrọ ha bifo akwụwa ụgwọ achọrọ m ịgwa unu ka onye ọbụla nọ onwe ya na ụwa awụrụ ba chineke kere ụwa kesie ụwa ike mmadụ ncha ama nwe nwe ego nwee ndị ga-abụrịrị oti mkpu ndị ọzọ abụrụ ndị na-eri ego so onye m chọ ka onye ọbụla na-ekenere m bifo unu wee nụ ihe m na-ekwu bụ dabes entertainment Kapadera. Apostle, we hear of this. Yeah.
So, cheta na ọ the magic man. Cheta na ya ka m kọbụrụ unu before. Melụ oge m jere Lagos enwere m ọga. Mechaa ofu onye gbalụ m nwa ọga. Em, ihe m na-achọ ịkọrọ unu this evening now. Eh? Maka nke na-eme. unu ma nke na-eme okay nke na-eme ugodu n'isi na-achọ dị ka ọ gbarie ma agba ma chetakwa na m sị onye ọbụla wụ nwa na-achọgharị ego tụmadị ụmụ ikorobịa ọ zị ịgwọ ọgwụ ọ zị ịgwọ ọgwụ

iwe ebu ebe ọjọọ o kwere m ibu mmadụ m kpọsara bi o ji ezu ike ma ọ lata ọrụ ka gị nwa ikorobịa mma agba ọkada nkara anya shie anya ịkala ọnwa anyị so ịbụ aka ide esogharị na gị Apostle will hear of this. enyeba ya ego mma dutọrọ ọ gịghị enyeba ya ego mma ọ gịghị enyeba ya ego mma goolu enyebazi ya ego mma Continue. 23,000 20,000 Chai. 23 December ụmụ ekwensu let me tell you ị anwụrịrị ị nwụọ agbaba ụmụ ebe oru nwunye mmadụ ka etupendara anya dọka isi alabara ka aka isi ezigbo ike
ịlụ nka wee kpasara ụlọ ọ laghara ụra ebe na nke nwunye mmadụ laghara ebu amụ na-emecha ọ ghọọ ọkọchị amụ l'aha jizọs anybody ma emetụ ebu nwunye mmadụ aka amara agbarịrị ụtụ l'aha jizọs achọrọ m ịrụ ụlọ ụka rụọ ụlọ ụka nweta ụka agba ngwa ọkụ because pastor can do anything I like
ghọtago ị bịa my church ma m mepe ụka ebe ya ara nwunye mmadụ ị bịara my church ma m mepe ụka agba ya mgbere kandụl agba ya ngwa ọkụ ka azara mama mgbere kandụl nrekwa ọrụ ma akpọrọ m ga court let me tell you you must